madzulo abwino kwa nonse mvula yamphamvu inagwaso dzulo kufika m'banda kucha monga kwa mkanda ku mchinji ya mlingo wa 89 milimita inagwasotu yamphamvu ku katili school ku vinthukutu epa ku karonga mlingo wa 80 milimita 50 ku mtunthama ku kasungu komanso mwenilondo 28 kasungu pa boma Mvula yamphamvu chonchi inapitiransotu m'madera ena monga ku Lisasadzi RTC, bwalo la ndege la Karonga, ku Lupembe school ndipo inagwa momverera ku Mzimba, Malomo, ku Ntchisi komanso ku Lifuwu, ku Salima mwa madera ena amene atifikako. Tiyembekezeretu mvula yamphamvu chonchi kupitirira m'madera ambiri a m'dziko muno m'masiku angapo akudzawa. Izi zikungobweretsanso chiopsezo cha madzi osefukira m'madera amene mvula yamphamvu chonchi iwirikize choncho tikuyenera kukhala osamala. Tikulangizidwa kulewa kuwoloka madzi amene akuthamanga kwambiri komanso tikhale m'malo abwino pamene mvula yamphamvu ikugwa m'madera mwathu kupewa mphezi. Izi zikhale chonchi chifukwa m'dziko muno mwakhazikika dera lochititsa mvula lotchedwa ITCZ komanso mphepo za chinyontho chochuluka kuchokera ku Congo kubweretsa chinyontho chochuluka m'Malawi muno kulimbikitsanso mvula yamphamvu kuti ipitirire masiku angapo akudzawa. Olo usiku uno mvula yamphamvu chonchi tiyembekeze kugwa ndithu m'madera ena achigawo cha pakati, mphepete mwa nyanja koma ochuluka achigawo cha kum'mwera monga ku Mulanje, ku Phalombe komanso ku Zomba kubweretsa chiopsezo cha madzi osefukira m'madera amenewa. Mawa kudzangofunda pang'ono ndi madigiri okwana 23 m'madera ambiri a mphepete mwa nyanja, 24 kwa Ngabu komanso ku Nsanje, kudzazizira pang'ono ndi madigiri okwana 18 ku Mzuzu komanso ku Rumphi. Mvula tiyembekezetu mawa m'mawa m'madera ena makamaka a mphepete mwa nyanja imene bwino lino ingadzafalikire m'madera ochulukirapo a chigawo cha kummwera, pakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Mawa kudzatentha pang'ono ndi madigiri okwana 29 m'madera ambiri a mphepete mwa nyanja monga ku Mangochi, ku Salima, Nkhotakota, ku Nkhata Bay komanso ku Karonga ndi madigiri okwana 32, kwa Ngabu komanso ku Nsanje kudzafunda, ku Blantyre, ku Zomba, ku Mulanje, ku Lilongwe, ku Mchinji, ku Kasungu, komanso ku Rumphi ndi ku Mzuzu. Mvula idzapitiriretu mawa chakumasana m'madera apo ndi apo a chigawo chakumwera, ochulukirapo a chigawo chapakati monga ku Dedza, ku Salima, ku Kasungu, ku Ntchisi, enanso a chigawo chakumpoto monga ku Mzimba, ku Rumphi komanso ku Karonga. Dere kafika mkucha uno lachisanu mvula yamphamvu chonchi tiyembekezeso m'banda kucha m'madera makamaka amphete mwa nyanja komanso ena achigawo cha kumpoto kufalikira m'madera ochuluka achigawo cha pakati apo ndi apo achigawo cha kummwera oti mvula yamphamvu chonchi izakhale ikugwasotu m'madera ena monga ku ntchisi ku nkhata bay komanso ku mangochi pakadali pano zanyengo zomwezi khalani osamala usiku wabwino